olemekezeka nonse amene muli pano mwachidule poyambirira nkhani zonse zimene zaperekedwa pano kuyambira kwa amfumu athu senior chief mkumbira kufuna ulendo kuti akacheze ndi apurezidenti mwakamba nkhani ya njala pano mwakambanso nkhani ya chiopsezo malingana ndi kagwedwe ka mvula gawo limodzi anduna akuyankhani Inenso ndingokutsimikizirani kuti uthengawo wafika. Tisachulutse nkhani, chofunikira ndi kuti inu ulendowu utheke ndipo ena mudzaone kuti kodi uthengawo unakafika kapena iyayi. Kachiwiri, tiwathokozenso Mr Thau. Ndipo poonjezera pamene anena anduna, ine ndionjezere nkunena kuti ku Malawi kuno zinthudi zikhonza kusintha.

Uthenga wafika akuyankhani bwino anduna tisawononge koma mwina pazimene zalankhulidwa pano mongonjezera ndisanatambasule pang'ono mchichewa zimene ndimakamba zija tinene kuti nkhani ya chimanga, cash transfer ndi fertilizer. Zonse zamveka. Pali zina zakumbuyo zimene sitingachitepo kanthu kena kalikonse kupatula kuphunzira kuti zimene zinalakwikazo zisabwerezedwenso chaka chimene chikuyamba chino. Chitsanzo, nkhani ya fetereza ndiye kuti kugula azigulidwa mwezi wa mawa uno bajeti ikangodutsa. Kuti ulendo uno tikamakalimanso September, October 2023 kumapita 24 Pasakhalenso nkhani yokhudzana ndi fertilizer kutanthauza kuti taphunzira zimene zimalakwika tikonze kutsogoloku zisakhale zimodzimodzi nyimbo imodzi sachezera gule amatero akuluakulu koma kutsindika mobwereza kaya ndi ma MP ku parliament adutsitse budget kaya ndi ku cabinet apange approve kuti AIP tipereke kwa anthu 1 million kaya ndi 2 million kaya ndi anzathu achitetezo aziteteza fertilizer uja koma number one president wa dziko nduna sizingatheke kuti azisenza fertilizer kumapita kuona ili yonse dziko lino tikunena izi tikunena chifukwa chonena kuti aliyense mmalali kabwino apa timamvetsera aliyense akunena titengepo mbali kuti zimene tikufuna maprogramu amene tikuyika akwaniritsidwe atheke ndiye kuja zikapangidwa approve kaya a president apereka directive kuti ziyende motere amene tapatsidwa ntchito ife tidziyigwira anduna aja mwina analekeza panjira ine ndimaliziretu kupatula kuti mafumu amipingo ndi ena tonse titengeko mbali mbali ina imene ndikanapempha ndiyo kuti anthu samamanga ulesi maofesimu Tizinena kuti awa ndi aulesi mukanawasuntha, tabweretsani ena, tabweretsani ena kuti chitukuko chiziyenda. Chifukwa anthu amene amayenera kuti akakwaniritse ndondomeko zimene zapangidwa ngati sakukwaniritsa, mukhoza kukhala tsiku lonse lathunthu tonsefe pano ndikukhala kumadzimvera chisoni kumatuluka thukuta la magazi koma palibe chimene chitachitike ngati anthu amene akuyenera kukagwira ntchito sakugwira ntchito ndiye kungotsindika kuti pamene tonse tikutenga mbali chonde tisaiwale gawo limodzi alesi asunthe pabwere anthu amene angakwanitse kugwira ntchito kuti anthu sizoona kuti chaka ndi chaka tizibwera kuno ku Nkhata Bay pa 3 march ndi anthu azikhala kumadandaula kuti kuli njala kuli njala kuli njala Ndiponso ndimati ndipemphe anthu akamanena kuti kuli njala musamaombere m'manja muzikwiya chifukwa njalayo siyosangalatsa. Koma tikuombera m'manja chifukwa chonena kuti atsogoleri akupereka uthenga kuti pachitidwepo kanthu kuti njalayo isazakhaleponso. Ndiye ngakhale tingaloze kuti apurezidenti, nduna, aphungu atani, Alesiwo ena muli nawo mu Nkhata Bay momuno amene munapereka mauthenga asunthidwe pabwere ena oti athandize kuti mfundozo zidzikwaniritsidwa. Pano poomba mkota chimene tabwerera tsiku la lero ndi kutero kuti woyambirira abale athu amene anamwalira amene anapereka miyoyo yawo kuti dziko lino likhale pabwino anali anthu oti amalikonda dziko lonse la malawi sanangomwalira chifukwa cha Nkhata Bay kapena mpoto ayi koma anamwalira chifukwa cha dziko lino la malawi pokhetsa magazi awo amanena apa kuti kuthokoza akakugulira kanthu kuti ukathokoze nzona ndithu abale athu amene anataya miyoyo anasiyana anasiya azimayi anasiya abale Tikhonza kuwathokoza powayang'anira achibale aja ee nzoona pamakhala nkhawa zosiyana tayambako program iyi mumanena kuti mbuyomu anthu amasonkherana a president anabwera boma latenga zosonkherana zatha ndiye kuti tikusuntha koma ineyo ndimaona ngati kuthokoza kwakukulu kwa anthu amene anataya miyoyo yawo chifukwa cha ife lero kuthokoza kwakukulu ndi kukwaniritsa zimene iwo ankalakalaka kuti dziko lino litakhala dziko la ufulu ufuluwu tisamautenge ngati ndi mmene zimayenera kukhalira maiko anzathu anthu amayenda akubisala mfuti uno uli ufulu umene unthu umene ankalakalaka zimene ankafera pa musipo zinali zonena kuti ku dziko la malawi kuno kukhale ufulu choyamba chachiwiri 3 march 3 march timabwera pano nkumalalika ndithu azibusa amalalika tizigwirizana tizikondana pakangotha pa 3 march kufika pa 4 tayambaso kukokana mashati nde zikanakhala bwino kuti zimene zimalalikidwazi titengere chitsanzo chabwino cha mr town amalankhula 30 minutes lero alankhula 5 ifenso chaka chamawa tisazakambe zongati za chikondi chifukwa chonena kuti uthenga woti anthu tizikondana tizigwirizana wamveka ndipo sikuti kuchokera pakamwa tikuona mmachitidwe athu Tikatero tikwaniritsa kukhala ndi dziko lotukuka. Dziko lotukuka limakhalapo ngati anthu mukugwirizana. Palibe kumene anthu amatukuka musakugwirizana chifukwa mukamagwirizana olo mfundo kuti o tiyeni apereka pake stadium simuchedwa kumvana. Tiyeni tiyambe misewu simuchedwa kumvana. Tiyeni tikonze jetty yathu apa. Simuchedwa kumvana. Koma ngati tisakugwirizana, wina azikamba za stadium, wina za nsewu, wina za msika, mapeto ache chitukuko chimachedwa. Ndiye ndimafuna ndingonena kuti kuwathokoza kwakukulu, makolo athu amene lero tikuwakumbukira, tikuwapempherera, kuwathokoza kwakukulu koposa ndi kukwaniritsa masomphenya amene iwo amalakalaka a dziko lino la Malawi. mumalalika apa mumanena kuti pa 3 march mbuyomo timakhala du osayenda osagwira zintchito kupereka ulemu kukumbukira makolo ndi abale amene anatayika ndimafuna ndikukumbutseni azibusa muli apa a general secretary ndi mpingo onse kuti ngakhale pa 3 march kale kuti muziwe kuti 3 march yakwana pamayimbidwa nyimbo ya malemu Mjura Mkandawire pakupoka wanangwa nyimbo ya tanthauzo yomveka bwino kwambiri ndipo ndimaona ngati kuti pamene tikumaliza pano zikhonza kukhala bwino kuti nyimboyo tiyimbe kuti izitikumbutsa kumene tikuchokera ndi zolinga zimene makolo athu anali nazo pamene ankataya miyoyo yawo, pamene ankakhetsa magazi awo. Amene angathe kuimba nyimbo iyi ndikhonza kuyambisa ndine chifukwa ine ndimayidziwa. Mawu angawa nthawi zambiri amakhala ongolankhulira chuni chikasokonekera eh, mulowererapo muone kuti nyimbo imveke bwino isaonongeke tapale